omenani igbo gwalụ ka m mata ọ bụrụ sọsọ anambra iche ozu nwaada ada atọ na mba ozu nwaada ada atọ na mba ozu nwaada tọlụ na mba na-agwa ndị bebe ava o yeluli be nna ya na nke ị na-ekwu na a sị na ọ na-abụ alụ gbaa arọ ọ bụlụ omenani ndị be anyị emebegokwu otu anyị si ekwu na na-abụzi na ọ na-abụ nwaanyị nwụlụ ndị be eh, ụmụaka ya asị na ya eni mama va na be nna ya o nwelụ ive ndị be anyị na-emeli ya before e nie ya ive ndị be anyị na-emeli ya bụ na anyị na-eje egbuli isi joko mbọ eh? anyị ga-ejezi jee gbulu isi joko bulu isi joko avụ nawazị be anyị n'ụdị na ya ibu ozu ada ruo na be nna ya ọ sị na ya ebulukwa ozu avụ ụlọ before ebuzie be di before ebuzi ebe ejebe be di ejebezi be di eje gbulu isi joko wee were wee were isi ada anyị ya bụ ka ọ na-enye anyị nsogbu ife dị na nke a ọ na-ekwu na dị ka ọ bụrụ na na onye enwewo ọkpụnọ na be nna ya ife o ji dị iche bụ na unu bụ anam na-eni mmadụ n'ụlọ na onye yalụ ajọ ọya ka unu na-eni n'ajọ ọhịa mana anyị nwere ajagụ ebe anyị na-eni mmadụ a na-etolu etolu bụ onye a ya-eni n'ụlọ mmadụ na-etolu etolu o nwere ụdị stage ị ya-elu before e nie gị n'ụlọ ọ bụ na imerọ ndị ichie na ọ bụ na itolurọ na stage emeni ga-eni gị n'ajagụ mana anam na-eme na a bụrụ nwatakịrị nwụrụ na-eje egwu ana n'ụlọ nie ya n'ụlọ ya ka o ji dị ka onye nwere ọkpụnọ na be nna ya ọ bụrụ ọkpụnọ ka o nwere na unu etu unu si debe omenani unu unu na-eni mmadụ n'ụlọ mana onye yalụ ajọ ọya ka unu na-eni n'ọvịa ịghọta gị ya na ghọta ya otu ahụ ive o ji wee dịkwa otu ahụ bụkwa onye ọbụla e nili n'ajagụ bụ onye na-anwụburọ ọnwụ mma dịka otu culture anyị si wee dị dịka onye nwụrụ ọnwụ ikorobịa yes okolobịa nwụrụ n'ajagụ ka a na-eni ya nwa arọ nwụrụ n'ajagụ ka a na-eni ya agbala nwụrụ n'ajagụ ka a na-eni ma ọ bụ na imerọ ndị ichie n'oge gboo ịghọtago n'ajagụ ini ya ma kịta ini okolobịa na be anyị obodo abịa nra ọkwa ị ma ive bụ nra abịa ya ị kwụọ fine ive i ji nie okolobịa n'ụlọ ị ga-akwụ fine mana ọ ga-abụkwa alụ dịlị gị alụ unu ga-akpụ akpụ ive anyị ji eni okenye na be anyị na mkpu be anyị bụ na anyị na-achọ ka anyị zete ive avụ o melụ wee bi ogologo ndụ maka na ogologo ndụ ka o bili onye nwelụ great great onye bụ great great father great great mother onye nwa ka a na-eni n'ụlọ e nie n'ụlọ ka anyị mee ka anyị bie ndụ ka ya ka anyị bie ogologo ndụ ka ya anyị ya enyiri ya n'aja agụ mana onye enu bụ okorobịa nọkata wa accident nwụrụ bụ n'aja agụ ka anyị enyi ya maka na inyi ya n'ụlọ ị ma na ị na-emezi inherit accident ka o mewezie so ebupụ ebupụ jee nie ya n'aja agụ so ọ dị something ka ọ ka bụ na be unu mana ka anyị wezieli ya na ndị be unu na-enyi onye ọbụla ma ị yala ajọ ọrịa maọbụ na ị yala ajọ ọrịa na bif ọdịbadị na ị nwụrụ na age ị kwesịrị ịnwụ e ga-enyi gị n'aja agụ na o nwere age anyị na-atụ anya o nwere age bụ age ọ na-abụ mmadụ ruo ọ bụ na o toluwe ọnwụ ọ bụ na i toluru ọnwụ ọ bụ na i meruo ndị ichie wee nwa nwa nwa ọ bụ na i meru ya ọzọ ebe ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị n'oge wee nwa nwa nwa n'oge maka e luruo na ndị ichie so a ga na-atụ nra ahụ ruo kịta na be anyị so otu nwa ka o si wee dị o doro m anya na mụ na gị were ive anyị mụta bụ ibe niile igwe mmadụ na-ege ntị o doro m anya na o nwere ive anyị mụta mgbachagwale onye nụrụ ọtụtụ nwaanyị na be unu dịka nụrụ nwaanyị iri maọbụ ịsaa kedụzi ụzọ o si ya ya na ala nwunye niile ee

kịta nụnwa onye nwere ajụjụ n'ive niile a kụziri ebe a n'okwu niile e kwuru ebe ọ bụrụ na o nwere ebe gbagojuru gị anya maọbụ ebe ị chọrọ ka e throw more light